i cɛ n'a muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na ɛɛ dɔ wɛrɛ t'a la an bɛɛ lajɛlen bɛ yan bi dɔ wɛrɛ tɛ hami wɛrɛ t'anw ni sosiyete sivili la kɛɲɛba bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min wasatɔn ani sosiyete siviliw an bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in kunmabɔ association caman faralen bɛ wasatɔn kan n'o ye ba danbe b'o la ɲɔgɔndɔn kanu b'o la kɛɲɛba kanu b'o la k'a fara association mun faralen bɛ wasatɔn kan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ bɛn association tan eh, mugan ani seegin de ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi parce que olu kɛ n faralen b'an kan olu nana fara an kan bi an n'olu bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara in kɛ ka kɛɲɛba bɔ bolo la n'i y'a ye an bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka fara sosiyete sivili kan dɔ wɛrɛ t'a la bolokɔnɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta kɛɲɛba bi an bɛ yɔrɔ min na bi an hamilen don an jɔrɔlen don bi kɛɲɛba sɛrikili kɔnɔ mali sɛrikili kɔnɔ an bɛɛ haminen don parce que ni kelen ni ko kelen ye sɛrikili kelen sɔrɔ n'i m'i jija a bɛna cercle bɛɛ sɔrɔ n'i m'i jija a bɛna région bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni n'o ye ko jugu ye ala ka an kisi o bɛɛ lajɛlen ma mm. an bɛ jamana in an bɛ jamana in de kɔnɔ tagayɔrɔ t'anw na nayɔrɔ t'anw na ni nin jamana kelen in tɛ an bɛ ala deli ala kana nin jamana in tiɲɛ an bolo eh, an bɛ ala deli faama minnu b'an kun na bi olu ka se ka i jɔyɔrɔ fa transition mɔgɔw an b'i soutenir ka se ka i jɔyɔrɔ fa yani i la dati ka se i ka se ka jamana in jɔ jamana in kanu ka don bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka don bɛɛ ka i dɛmɛ an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ parce que mun na mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don an kana jamana in kɛ mɔgɔ ko ye an k'a kɛ jamana ko de ye parce que mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i bɛ bɔ yen don dɔ la jamana in b'a nɔ la bon n'o bɛ n'an bɛɛ dalen b'o la an kana an ka ninnu dɛmɛ i ka se ka transition in ka se ka sabati ala ka jamana in basigi président kura ka na jamana in kunna an ka se ka tami ni jamana in ye kɛɲɛba anw sɛgɛlen bɛ kɛɲɛba bi anw tɔɔrɔlen bɛ kɛɲɛba bi an haminen don kɛɲɛba bi anw denmisɛnnakaw anw haminen don cɛkɔrɔbaw fana hamina parce que mun na kɛɲɛba bɛ kan ka taa sira mun fɛ vraiment a bɛna kɛ sira ye sira an bɛ sira mun kan kɛɲɛba bi sira in cɛ ka jugu a hami bɛ anw na a jɔrɔ bɛ anw na an bɛ kule an b'an ɲɛsin mali faamaw ma i ka an lamɛn i ka an lamɛn jamana in a kanu de bɛ anw na o de b'an bila fa fa wɛrɛ t'anw na jamana ko fa de b'anw na dɔ wɛrɛ t'anw na anw tɛ mɔgɔ contre la an tɛ hasiri ye an tɛ mɔgɔ jugu ye an tɛ criminel ye jamana kanu de b'an na tiɲɛli min bɛ yen a bɛ se ka dabila cogo di o sira ani sanu ɲini ko juguya min wulila bi anw m'o anw faw olu yɛrɛ sanu ɲini kɛ jamana in kɔnɔ i ma maga ba la i ma maga kɔ la i ma maga foyi la dɛlɛ na i ma maga an ka sɛnɛkɛforow la a anw minnu y'o sɔrɔ yen bi ni anw ko k'an bɛ taga siniwaw de ta ka na bɛɛ ka taga siniwaw ta an bɛɛ bɛ se ka siniwaw ta o an bɛɛ bɛ se ka siniwaw siniwaw sɔrɔli ye fu de ye an bɛɛ bɛ se ka siniwaw ekipu dɔ ta ka taa kɛɲɛba mais an b'a dɔn a bɛna laban kɔlɔlɔ de ma a bɛna laban hami de ma a bɛna laban fantanya de ma a bɛna laban kɔngɔ de ma a bɛna laban insécurité de ma a bɛna laban fɛn bɛɛ lajɛlen de ma parce que nafolo min bɛ yen sisan a bɛ kan ka ɲini ko juguya mun kɛ a bɛna kɛ discours ban pewu de ye gouvernement tɛ fɛn sɔrɔ dugu tɛ fɛn sɔrɔ environnement bɛ tiɲɛ adamaden niw bɛ tiɲɛ parce que sira min bɛ yen bi n'i bɛ kan ka baw bloquer bloquer ji dun t'a tami sira bila i bɛ kan ka baw datugu datugu fan bɛɛ fɛ i bɛ kan ka baw gɛrɛn ba mana gɛrɛn san mana na jison mana na sa a bɛna don dugu de kɔnɔ a bɛna kɛ nitiɲɛw de ye o de hami b'anw na an wulila ka kule ka se mali faamaw ma depuis a daminɛna ibk tile de la mais a bɛ kan ka juguya transition tile in de la parce que mun na baara baara ɲini ko juguya yɛrɛ yɛrɛ baara ka ba détruire ka kɔw détruire ka mangoro forow k'olu détruire ka sɛnɛkɛ forow détruire bon ne kɛ n b'a dɔn ni sɛnɛ tɛ dugu mun na baganmara tɛ dugu mun na foyi tɛ yen fo k'a kɛ k'a yɔrɔw bɛɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ vraiment a bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye mali ma a bɛna kɛ hami juguba ye anw denmisɛnninakaw ma c'est pour cela que anw wulilen don k'a fɔ a ka jɔ a ka jɔ mais mɔgɔ mun na intérêt b'a la a tigi k'i miiri ala ma a k'i miiri ala la kira ma a ka se ka nin baara wale jugu mun bɛ kɛɲɛba cercle kɔnɔ a ka dabila k'a fɔ ka tigi tulonkɛ ba la an mun fɔlɔ kɛɲɛba yan kɛɲɛba fɔlɔfɔlɔ kɛɲɛba an tun bɛ sitɛrinin de ta ka taa baji ta ka n'a di mɔgɔw ma i k'a min k'i ko a la n'a fɔra o baji kelen de tiɲɛna hali fini tɛ se ka ko a la tobili tɛ se ka ko a la zaridɛn tɛ se ka sɔn a ji la ɛ nin ye ko ye dɛ ko mun ka gɛlɛn nin ye ko ye ko mun ka gɛlɛn mais anw kɛ wulilen don ka fara société civile kan ka weleli bila mali cɛ ani mali muso ma le an filɛ kalo mun na cɛ o le 12 an bɛɛ k'i ɲɔgɔn sɔrɔ kɛɲɛba an bɛ marcher k'a yira diɲɛ la, k'a yira diɲɛ baɲumankɛlaw la, k'a yira Mali faamaw la, ko mun bɛ Keɲeba, nin ko mun bɛ Keɲeba, ni ko jugu min bɛ Keɲeba, an ma jɛn n'a ye, k'a sababuya kɛ mun ye? K'a sababuya kɛ a bɛna kɛ dan siri an na ɲɛnamaya de la, a bɛna dan siri an na vie de la, a bɛna an baloko de gɛlɛya, a bɛna an sigiyɔrɔko de gɛlɛya, ka fara mɔsiw kan. mɔsiw bɛ kan ka baara kɛ produit chimique mun na o ni minnu bɛ baara kɛ produit jugu mun na a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ kelen parce que o don mɔsi ninnu binna i binna ba kɔnɔ don ni i binna ba kɔnɔ don min i ni produit jugu in kulu na i bin ani jɛgɛ bɛɛ ka sa yɔrɔnin bɛɛ la a bɛɛ kɛra kelen ye bon an bɛ an bɛ fɛɛrɛ de kɛ nin baara ko jugu ninnu mɔsiw bɛ baara jugu mun na siniwaw bɛ baara jugu mun na kɛɲɛba cercle kɔnɔ ni tɛ yamaruya sɛbɛn t'i bolo ni DGM mɔgɔw bɛ kan ka permis de recherche dɔw di siniwa dɔw ma ani maliyɛn dɔw ma k'i ka taga a lajɛ ni sanu bɛ yen n'olu b'o permis de recherche in kɛ exploitation de or ye keɲɛba cercle kɔnɔ an ma jɛn n'a ye parce que légal nafa fosi t'a la mini minnu bɛ yen an keɲɛbakaw an ma fɛn sɔrɔ miniw na mais eh, n'a fɔra an b'o hami na an b'o jɔrɔ la n'a fɔra eh, siniwaw entreprise bi wolonwula ni seegin i bɛna sanu bɔ ani jaman bɔ ka taga sini jɔ ka mali te ka taga sini jɔ vraiment o y'anw o y'anw siran parce que i bɛ kan ka baara in kɛ i tɛ kan ka baara kɛ mali sariya foyi kɔnɔ i bɛ kan ka kɛ a ye yɛrɛ sago ani dɔw mɔgɔ dama dama la intérêt sɔrɔli kama mais an b'a ɲini an balimaw fɛ an balimaw de don an sinjiw de don an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala kama kira kama an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛɲɛba cercle lakana ka mali cercle bɛɛ lajɛlen kana ka mali région bɛɛ lajɛlen kana ni ala taala sɔnna wasatɔn a bɛna sigi kidali nin kalosa in na n b'o o da wasatɔn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen n b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ni ala taala sɔnna an bɛ mali sɛrikili bɛɛ an bɛ wuli wasatɔn national ka mali gɛlɛya k'a kɛlɛ k'a bɔ jamana in kɔnɔ ka bɛn ani kelenya k'o sabati mali sɛrikili n'a région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ala taala sɔnna inshallah an b'a kan ala ka jamana in jɔ ala ka jamana in sankɔrɔta kɔmi n kelen tɛ n b'a le 15 octobre le 15 mars bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka na an ka na ba kɔnɔla in an b'a nettoyer daminɛ le 15 ɲamaɲamaw ani an bolo bɛ se ka fɛn minnu ta an sen bɛ se ka fɛn minnu dégager ka bɔ ba kɔnɔ an bɛ se ka yirikuru minnu ta ka bɔ ba kɔnɔ n b'a baara daminɛ le 15 o ye volontairement k'a yira faso kanu b'an na k'a yira ba in b'an ni Sénégal de tɛ an ni Sénégal ye sigiɲɔgɔnma de ye an bɛ maloya kɔnɔ an ka se ka bɔ maloya in kɔnɔ mali gouvernement ka bɔ maloya in kɔnɔ mali hɔrɔn n'a danbetigiw ka bɔ nin maloya in kɔnɔ an bɛ sigiɲɔgɔn an bɛ frontière da de la an b'an na yɔrɔw lakana ani yiritigɛ jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ an b'o olu lakana k'an environnement lakana i n'a fɔ constitution 15 y'a fɔ cogo min ka bɛɛ k'i la sigida lakana an b'o waleya le 15 mars ni ala taala sɔnna n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka jamana in jɔ ala ka jamana in kɔrɔta ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ jamana in yɔrɔ t'an bolo dɛ fo n'an taara dunanya la yɔrɔ wɛrɛ n'o tɛ jamana in o de y'an ta ye an k'an ka jamana in de jɔ an k'an ka jamana in de kanu parce que ni miliyari b'i kun ni jamana basigilen tɛ fu de don bon ala ka jamana in basigi musokɔrɔba an bɛ pilasi d'i ma assalamu alaikum an tilenna hɛrɛ ala k'an si hɛrɛ ne tɔgɔ fagayi keta ne wolola mankukɛ bi an ka association an ka kɔsi kɛɲɛba kɛɲɛba kanu wasatɔn mɔgɔw an y'a mɛn bi k'a fɔ u bɛ réunion an faral'u kan an faral'u kan dɔwɛrɛ tɛ an bɛɛ miiriya ye miiriya kelen de vraiment an bɛ yɔrɔ min na an sɛgɛnna an bɛ yɔrɔ min na an jɔrɔlen don kɛɲɛba bi jɔrɔ min don anw yɛrɛ tɛ tugun dɛ an bɔnsɔnw o jɔrɔ de b'an na bi ka taa b'anw na puisque anw y'an ta kɛ ka ban mais n'i y'a lajɛ an sigilen bɛ wula kɔnɔ jigi si t'an na ni sɛnɛ de tɛ sɛnɛ nakɔ sɛnɛ sanu baara in an wolola a kɔnɔ mais an mɔkɛw olu sara ka dugukolo de to an faw bolo an faw fana ye dugukolo to anw bolo mais an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ min ye falemɛ dɔn ka kɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ ko nin de ye ba ye bi n'i sera ba in kɔnɔ i bɛ kasi ba an bɛ don min na ko bi a baji tɛ se ka kɛ nakɔ la bagan tɛ se k'a min i tɛ se k'i ko a la kuma tɛ ka fini ko bon dugukolo min n'an b'a sɛnɛ n'an sigilen b'o sɛnɛ kama puisque ala ma bɛɛ da sanu baara kama o An bɛ yen ni an ma sɛnɛ kɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye an bɛ bɔ yan de ka taa n ka denbaya balo sɛnɛ kɛɲɛba de k'a doni ka na n'a ye yan mais an bɛ don min na ko bi sɛnɛkɛ dugukolo banna ka sababu kɛ siniwaw ye ani mɔsiw baji tɛ yen dugukolo tɛ yen an y'a lajɛ k'a kɛlɛ kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka dɛsɛ an b'a ɲini faamaw fɛ ala kama ni faamaw m'a lajɛ k'i kɔfilɛ anw na kɛɲɛba tiɲɛ ni ala an ka diɲɛlatigɛ donna bɔgɔ la dɛ an jigi ye mɔgɔ min ye bi o ye faamaw de ye ni faamaw ye an lamɛn k'a dɔn k'a fɔ ko degun min b'an kan se t'an ye dabari t'an ye u k'an dɛmɛ a bɛ diya an ye mais o sababu ye mun ye ala ni wasatɔn sababu an an sera yan ka yɛrɛnɛw k'a la ka bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ degun min b'an kan ni bi an ka dugu bi n'i donna dugu in kɔnɔ kunun bi ka du ye yiri tɛ yen dugukolo tɛ yen baji tɛ yen aa i jigi bɛ misɛnya dɛ anw tɛ bilen mais tagali ɲɛfɛ an mɔdenw olu bɛ sɛnɛ kɛ cogo di sɛnɛkɛ kuma t'a la bon siniwaw dun bɛ ka dugukolo in bɛɛ tiɲɛ siniwaw bɛ ka baji dugukolo de tigɛ k'a kɛ baji kɔnɔ minnu bɛ baji kɔnɔ olu bɛ baji yiriw de tigɛ kan k'a lajigin baji kɔnɔ ba tɛ yen tugun dugukolo tɛ yen an de sigilen bɛ yen yala an b'a kɛ cogo di o le ala sago jama sago an kɛɲɛ k'a ta k'a la wasa tɔn ka kuma kan an b'u kɔ faamaw n'u y'an don sira min fɛ k'a lajɛ k'a lɔn k'a fɔ ko a tiɲɛ ni ala u ninnu u degunnen don n'olu m'an dɛmɛ an tɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ yen dɛ n'olu m'an dɛmɛ an tɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ yen dɛ komi kuma min don mɔgɔ ka ca ne kɔni bɛ dan o yɔrɔ la n'a bɛ hakɛ to Mm-hmm.
ne tɔgɔ seyidu jalo ne bɛ association anacos kɛɲɛba kanu an kɔni y'an wasa don wasatɔn na ka na fara u kan parce que u bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ nin hɔrɔnya kɛlɛ don jigitugu eh, kɛlɛ don awa o y'a to an fana y'an dalajɛ an ka association bɛ eh, talikɔ k'an bɛna fara u kan u dɛmɛ u ka kɛlɛ la parce que diɲɛtigɛ ye fɛn dɔ de ye i kana miiri k'a fɔ e bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ na e kɔfɛ e b'olu ta tiɲɛ k'u bila o de kɛra keɲɛba ko ye keɲɛba bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a bɛ san mugan bɔ projet min bɛ yen a ka ca ni tan ye mais hali gudɔrɔn kelen a tɛ kɛɲɛba dugu kɔnɔ gudɔrɔn kelen tɛ yen o ye kelen ye filanan an ka kungo kɔnɔna o o o banna an ka yiridenw u dɔ tununna an ka bajiw u jara ee ɲɛmɔgɔ a t'a ko filɛ kɛɲɛba la sa kɛɲɛba bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ de a tɛ ka yɛlɛ dɛ a bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ de o y'a to wasatɔn ani anakɔs kɛɲɛba kanu an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka wuli nin kɛlɛ nin kɛlɛ kama an ka dugu kana tunu an ka cercle kana tunu pewu parce que n'a mɛnna ka mɛn tan kɛɲɛba tɔgɔ tɛ fɔ bilen ne b'a ɲini gouvernement fɛ u b'an dɛmɛ u b'an dɛmɛ dɛ sinɔn keɲɛba tunutɔla don dɛ keɲɛba jamana a bɛna ban pewu a tɛ ban fasodenw de fɛ dɛ mɔgɔ dɔ bɛ bɔ kɔfɛ ka na an tiɲɛ yan an b'an sigi k'o lajɛ a mana tiɲɛ tuma min na k'a fɔ aa a dun sina bɔsi an nimisara bi d'a tuma ye dɛ an ka wuli k'an jɔ kabini sisan dɛ ne bɛ keɲɛba mɔgɔw fo n bɛ keɲɛba denmisɛnninw fo olu min ye nin hakili ɲuman sɔrɔ pour que k'an bɔ nɔgɔ la ka an ɲɛ yɛlɛ ka ko yira an na an ye cɛkɔrɔbaw ye dɛ mais denmisɛnninw bɛ min na bi kɛɲɛba aa o wula k'i jɔ dɛ awa n'an ma u dɛmɛ an tɛna u tiɲɛ ee anw ye kɛra fonctionnaire ye an ye mali yɔrɔ bɛɛ yaala ka taa kidali fo kayi ne kelen nin bɛɛ kɛ mais min bɛ kɛ kɛɲɛba ne m'a ye mali fan si e b'o se ka n'o bɛ se ka na cogo di an ka an ka dugu nana k'a tiɲɛ an yɛrɛ dugudenw dɔ fana bɛ yen olu b'u dɛmɛ o la e ko tɛ ko bɛɛ ta ta ye dɛ wasatɔn kɔni mɔgɔw wulila min kama kɛlɛ min kama an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini ne bɛ foli kɛ jama ye ne bɛ bɔ kuma la
salamaleykum mali cɛ ni mali muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan ne ka foli b'aw bɛɛ ye ne tɔgɔ mariyamu ɲagare jalo ne ye association ba danbe présidente ye kɛɲɛba ne ye wasatɔn ka partenaire dɔ ye bi an bɛka na kuma an ka marche de kan ani an bɛna jigin ba kɔnɔ an bɛna kuma de kan bi n ka foli bɛ kɛɲɛba kanu ye association kɛɲɛba kanu a nana fara an kan ka kɛɲɛba bɔ bolo la ka kɛɲɛba sankɔrɔta komi kɛɲɛba b'anw bolo fɛn bɛɛ sanfɛ a nana an dɛmɛ a la a diyara an ye parce que n'an kɛɲɛbakaw m'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛɲɛba bɛ dɛgun kɔnɔ a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'a fɔra ko dunanw de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'u jigi sɛmɛ kɛɲɛba ka denw yɛrɛ la olu k'an ka kɛɲɛba jɔn ci ka hɔrɔn ci k'an minnu ko k'an bɛ kɛɲɛba fɛ k'an tɛ kɛɲɛba bɔ bolo la an b'a bɔ bolo la dɛ hali n'aw donna mɛnɛmɛnɛ wo la an b'aw sama ka labɔ a y'an ka kɛɲɛba janfali min kɛ k'an ka kɛɲɛba di dunan ma a b'a ɲɛfɔ an ye wa dunan minnu bɛ yen non à la orpaillage inégal an tɛ jɛn n'a ye a ka taa an ka baw ci an tɛ jɛn n'a ye a k'an ka kɔw tiɲɛ an musow ko ko digi dan ye nin ye a sera dan na a y'an ka baw tiɲɛ k'an ka kɔw tiɲɛ sɛnɛkɛyɔrɔ t'an bolo nakɔyɔrɔ t'an bolo finikoyɔrɔ t'an bolo ji minta t'an bolo k'an k'an sigi k'aw layɛ an t'an sigi k'aw layɛ n bɛ ci bila kɛɲɛba muso bɛɛ ma association féminine bɛɛ association association e de b'a dɔn e bɛ mali in kɔnɔ e de bɛ se k'anw kɛɲɛbakaw dɛmɛ i bɛ se kuma de la o i bɛ se tɛgɛrɛ fɔ de la o i bɛ se mun na i ka na fara an kan le 12 marche ba b'an bolo kɛɲɛba an bɛ bɔ k'a yira diɲɛ maa la k'a fɔ k'an ma jɛn n'a ye an ka kɔw ka tiɲɛ an ka baw ka tiɲɛ k'an ma jɛn n'a ye wa le 15 an bɛ jigin ba kɔnɔ musow y'o de fɔ kuma kɔnɔ musow bɛɛ k'i ka filen ta anw musow de bugɔra dunanw fɛ ani kɛɲɛbaka dɔw ka janfa fɛ anw musow de bugɔra marifa da jɔra anw muso de la an ti jɛn n'a ye an b'an ka hakɛ demande parce que hakɛ bɛ adamaden la surtout musow n'i y'a mɛn dugu ka di muso de b'a ladiya ji min t'an bolo an cɛw bɛ ka sa ji min t'an bolo ji produitma min b'an bolo an denw kɛra malformation ye an yɛrɛ kɛra kansɛritɔw ye mɔgɔ damadamani ka janfa kama intérêt personnel kama an de ko ko fu siritɔ don dan na le 12 an bɛ marcher le 15 an bɛ jigin ba kɔnɔ an tɛ maa si to yen maa o maa e de ko k'e b'an ka ba parce que article 15 y'o de fɔ ko environnement sain min bɛ duralen don k'i ka environnement lakana wa an b'an ka environnement lakana parce que an t'an sigi e ka t'i ka e ka b'i ka dugu la ka taa an ka dugu ci ka d'a ma n'i tilala ka taa k'anw to a kɔlɔlɔ bolo parce que guerre chimique de bɛ ka na kɛɲɛba dugu wuli de bɛ ka na kɛɲɛba famine de bɛ ka na kɛɲɛba kuran t'an bolo ji t'an bolo sira t'an bolo o degun b'an kan ka tila ka n'a fɔ ko k'an ka eh, kɛnɛya don galama la an ti jɛn n'a ye le 15 an bɛ jigin ba kɔnɔ musow aw bɛɛ k'aw ka filen ta aw bɛɛ k'aw ka filen ta an bɛna an hakɛ demande kabi ala ka diɲɛ na an minnu y'aw denw ye an minnu y'aw balimamusow ye an baw ye filen de ta k'an ka ekɔliw sara k'an ka kalanw sara k'anw balo n'o ye wa o filen kelen de bɛ ta musow bolo an bɛ jigin ba kɔnɔ parce que anw bɛnbaw n'an mɔkɛw n'an faw ye tiɲɛ min to an ye k'a fɔ k'an k'o tiɲɛ to mɔgɔ wɛrɛ bolo mɔgɔ k'o tiɲɛ an ti jɛn n'a ye walayi n'i donna kɛ kunu kaw y'a fɔ sisan n'i donna kunu kɛɲɛba bi ka don eh, bi kɛɲɛba i bɛ i bɛ kasi a bɛ ka jigin ka taa feere yan yɔrɔ la n ka foli bɛ transition ye n'o ye ba ndaw ye n'o ye asimi goyita ye n'o ye mukutari wani ye ani les trois ministres ministre de l'environnement ministre des mines ani sécurité n ka foli b'aw ye parce que transition de kɔnɔna na aw taara an kunnawolo ka taga kɛɲɛba k'an ka laɲini sabati wa laɲini min don an b'aw kumakan bato dɛ parce que sini ministre tɛ taga kuma ka décision ta n'a ma labato tɛ se ka kɛ wa aw kumakan y'anw bolo sanu di aw kumakan y'anw bolo jaman di a ye kumakanw fɔ ko baara tɛ kɛ ba kɔnɔ wa an b'a lawaleya ni ala n'a kira sɔnna a ma aw kumakan an b'a yira diɲɛ maa la k'an ka faamaw mana min fɔ an b'o de kɛ aw ko ko ba ko baara tɛ kɛ ba kɔnɔ aw ko ko baara tɛ kɛ kɔ kɔnɔ ko environnement kan ka lakana n'o bɛ mali kɔdi la wa an b'a appliquer diɲɛ maa b'a ye an ka minisiri saba se k'i da ɲɔgɔn kan ka taga kuma ko ka ko min dabila o ka o ma dabila ne bɛ ci bila mali bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ de e ko k'i bɛ se ka taa k'i bɛ se ka taga kɛɲɛba ka taa an dɛmɛ an b'i wele an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la bɛɛ ka na fara an kan wa kɛɲɛbaka minnu bɛ yan nɔ a kana kɛ mɔgɔ ko ye dɛ an k'a kɛ kɛɲɛba ko ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kana kɛrɛfɛ kuma namɛn n'a ye kɛrɛfɛ kuma namɛn guerre chimique min bɛna wuli kɛɲɛba i den bɛ sɔrɔ a la i balima bɛ sɔrɔ a la i sinji bɛ sɔrɔ a la a bɛ k'i ka kɔlɔlɔ de parce que n'u bɔra kɛɲɛba u bɛna jigin e de kan yan nɔ ka furakɛli kɛ o jɛn'a ka se o yɔrɔ ma parce que a daminɛna ka ban jɛn'a ka taa ɲɛfɛ a ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka nin kɛlɛ kɛ o de tun bɛ ne bolo ka fɔ maliyɛn cɛ ni maliyɛn muso ye ni n ka kuma digira min na o ka yafa n ma salalali wa salam

i ko ko anw de don n'i y'a mɛn ɛɛ société civile dɔ wɛrɛ tɛ o anw de don an bɛɛ de bɛ société civile kɔnɔ tɔn o tɔn bɛ wasatɔn na a bɛɛ bɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ dalen bɛ société civile de kan an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ne ni an ka société civile président n'o ye dabo ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ fana n bɛ fila fila fɔ. asalaamaaleykum.
n ka foli bɛ an lamɛnbaga an n'an ka le- an- an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye kɛɲɛba cɛ n'a muso maliyɛnw cɛ ni muso n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Eh, vraiment an bɛ barika da ala ye Eh, ni n'i ye bɛn ye yɔrɔ o yɔrɔ alihamdulilahi ka kan ka fɔ yen k'a ye kɛɲɛba kanu association ka na fara wasatɔn kan bi ka conférence de presse kɛ ka wasatɔn ka partenaires dafa mugan ni seegin na o ye misaliya ye min bɛ mɔgɔ sewa donc parce que bɛn bɛ yɔrɔ dilanni bɛ kɛ donc ne yɛrɛ kɔntanna o la kosɛbɛ minnu nana fara tɔn in kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye an jɛlen bɛ fɛn min na an'an bɛ laɲini min ɲini ala k'a d'an ma bɛn kɔnɔ parce que bɛn fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ bɛn de kɔnɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ se ka wuli ka sɔrɔ n ma da don gɛlɛya ninnu na chinois burkinabew ani anw yɛrɛ maliyɛnw parce que chinois na ni machine ye machine minnu ɲɔgɔn tun tɛ an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ ni machine minnu ye gere sanfɛ olu bɛna baara kɛ n'o ye ba kɔnɔ burkinabew olu tun bɛ yan yanni chinois ka na n'i y'a jateminɛ tuma dɔw yɛrɛ chinois tɛ produit utiliser burkinabew tiɲɛni nɔ ka bon ni chinois ye hmm? u tiɲɛni nɔ ka bon ni chinois ye jamana in kɔnɔ ɛ an yɛrɛ maliyɛnw kɔ kelen i bɛ t'a sɔrɔ cracheur b'a kɔnɔ i b'a kɔnte fo kɛmɛ saba ji kɔ mana kɛ cogo o cogo n'u y'a sama quinze jours bɛ dafa tuma ma a bɛ kɛ a bɛ kɛ siraba bilennin ye aa a gɛlɛyara dɛ n'i y'a fɔ cogo o cogo n'i y'a image yira n'i y'a ye mɔgɔ b'i baara bila ka fɛn dɔ kɛlɛ kɛ a y'i ka sentiment a y'i a y'i sɔrɔ a y'i sɔgɔ de a y'i touché de f'i ka wuli ka fɛn dɔ kɛ pour que k'a réparer mais n'i tɛ fɛn min ye o tɛ se k'i mobiliser o c'est pourquoi ne bɛ kuma tuma dɔw n dusu bɛ tiɲɛ parce que mɔgɔw b'i wele k'a fɔ ah karisa n'u yɛlɛla dɛ ah mais baara b'a la dɛ est ce que o mali ye anw de ta ye kɛɲɛba ye anw de ta ye wa ne ta ye ba ye wa wasatɔn président ta ye ba ye wa tɔn minnu faralen b'a kan olu ta ye ba ye wa non le fleuve appartient à tout le monde n'a fɔra e bɛ na bada la bi président wasatɔn président da sera ma k'a fɔ citerne de tun bɛ bɔ kɛɲɛba o y'a sɔrɔ pɔnpu ko t'a la ka taa ji ta ba kɔnɔ ka n'a di du ma mais i b'a dɔn bi n'i ye dumuni d'i ma bada la i tɛ sɔn k'i tɛgɛ ko baji la ka dumuni kɛ bagan tɛ baji min e i ka radiateur i ka radiateur bɛ chauffer n'i nana n'i ye baji ta n'i y'a k'a la a bɛ ci o tuma an bɛ baara kɛ cogo di nakɔ tɛ se ka sɔn a la bagan tɛ se ka min a la jɛgɛ tɛ minɛ a la ni ko sera o yɔrɔ ma kɔw fana b'o cogo la forow yɛrɛ bɛ tan produit bɛ na par tonne dunanw fɛ an ka mɔgɔw tun bɛ min nafili n'u tɛ se ka fɛn sɔrɔ a la n'u b'a fɔ a ma mɛɲɛkun burukinabɛw bɛ na u bɛ mercure cyanure u b'a ɲagami k'a traiter science min dɔw yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn n'olu tɛ u ka wari bɛɛ bɛ taa kɛnɛ ma il est temps an ka ɲɔgɔn faamu bi an bɛ barika da ala ye nin bɛɛ ye o b'a yira misaliya la k'a fɔ kɛɲɛba bɛ ka dilan bi an bɛ kumaɲɔgɔnya b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu b'a miiri balimaya a kɛlɛ a bɛ sisi a tɛ mɛnɛ dɛ anw bɛ yan an b'a ɲini société civile ka baara kan ka kɛ ka tɔn de fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ commerçant b'o la jura baarala b'o la association sɛnɛkɛlaw ka association b'o la a bɛɛ de bɛ don da kelen fɛ ouvriers b'a la pour que an ka kan kelen fɔ parce que bi an bɛ nin kɛlɛ la sini an bɛ damansennaw ka kɛlɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ commerçants ka kɛlɛ kɛ ni anw fara farala bouchers bɛ yen tɔn bɛɛ bɛ yen a bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ c'est pourquoi an t'a kɛ kɛlɛ dɔrɔn ye fɛn mun ni an bɛ se ko ɲɛnabɔ la n bɛ se ko ɲɛnabɔ la n'a ma ɲagami dun a ma ban wa an bɛ o de la an bɛ k'an bolo bɔ kumaɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ yan bi kumaɲɔgɔnya b'an ni chambre président cɛ lasi kamara ni ala y'an dɛmɛ an b'a ɲini tɔgɔko tɛ foyi tɛ an bɛ bɛn de ɲini walasa an bɛ don da kelen fɛ cogo min ka ba ye k'a senuya k'a kɛ an sago ye ɲɔgɔn fɛ fo sini an ka na pikiniki kɛ bada la an b'o de nɔfɛ ah, ni o tɔnw bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɛ an b'o da kun na an bɛ dugawu kɛ an ka laɲiniw ala k'u sabati an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ an ma gouvernement fo transition le le président de la transition Bah N'Daw premier ministre as, eh, eh, eh, ah, eh, vice président Assimi Goïta premier ministre Moctar Ouane ani ministre saba fɛn fɛn nana keɲɛba k'a yira k'a fɔ a tiɲɛ la aw bɛ wulikajɔ mun na aw ni dɛmɛ ka kan faso y'a jira k'a fɔ nin baara in a man ka kɛ donc a ye aw timinadiya aw ni autoritew ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o kun de kɔnɔ an tɛ kɛlɛ fɛ sigikafɔ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'u bangera mun na an bɛ jɛ ka conférence kɛ k'a jira fasodenw na k'a fɔ an tɛ se kɛlɛ dɔrɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ balimaya kɔnɔ ɲɔgɔn a bɛ mɛnɛ de a bɛ sisi de a tɛ mɛnɛ koyi sini aw bɛ na fɛn ye an bɛ résultat nin sɔrɔ ni ala sɔnna keɲɛba bɛ kɛ an sago ye bɛn kɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ ka da nin cérémonie nin na vraiment o de ye nin ye ala sago jama sago vraiment
bon eh, an kɔrɔkɛ ba ani an balimakɛw an kɔrɔkɛw an faw a ye bɛɛ la kuma lamɛn eh, jamana ko de don an b'an na baara de bila bɛɛ b'i la baara de bila mɔgɔ tɛ wasa tɔn n'a partenaire ni sosi sara tɛ mɔgɔ si ye fɛn jama o jama bɔlen bɛ keɲɛba bi ko nin manda ko ka nin ko dabila keɲɛba a dɔrɔmɛ kelen an tɛ kan ka mɔgɔ si sara mais bɛɛ sara bɛ ala bolo transition mɔgɔ minnu fana wulila k'an dɛmɛ i sara tɛ anw fana bolo i sara bɛ ala de bolo ala ka i bɛɛ sara ni hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye ala ka jamana in jɔ jamana kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ala ka o dɛmɛ a ka jamana in ka se ka jɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ayi mɔgɔ si se k'a ta k'a bɔ jamana in kan ni ala subahana taala tɛ ala ka a ta k'a bɔ jamana in kɔnɔ k'a bɔ farafinna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen kan an bɛna kuma laban mun fɔ kɛɲɛbakaw ye ani mali sɛrikili bɛɛ lajɛlen ye ani mali erezɔn bɛɛ lajɛlen ye an kana to dugu kelen a kana se ka lajaba sɔrɔ kɛ ka dugu bɛɛ ka wuli ka o dugu kelen dɛmɛ a ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ n'o kɛra sisan dugu o dugu ni gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ dugu i n'a fɔ an k'a kɛ i n'a fɔ a ye mali bɛɛ de sɔrɔ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ k'o degun ta k'a bɔ o dugu kɔnɔ k'a bɔ o sɛrikili kɔnɔ k'a bɔ o erezɔn kɔnɔ ne b'o de ɲini mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ an kan'a fɔ nin gɛlɛya in tɛ ne la dugu la ubiyɛn nin gɛlɛya in tɛ ne la erezɔn kɔnɔ an kana o kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an kana faran faran n'i y'a ye ameriki ye fanga sɔrɔ u faralen ɲɔgɔn kan de toujours n b'o de ɲini siyako tɛ foyi tɛ arasisiya ala kira sallallahu alaihi wasallam ko fɛn kasa bɔlen tɛ ka arasisiya bɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma déjà kɛ ala de y'an bɛɛ kɛ sigiyɔrɔ kelen ye an ko ala kelen min na an ka jamana in jɔ o kan an ka ɲɔgɔn juguya ani ɲɔgɔn kɔrɔfɔ an k'o dabila an ka baara kɛ an ka baara kɛ an ka balo an halala la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na jamana ala ka basigi mm. nafolo min bɛ mali kɔnɔ n'a baarala baara cogo ɲuman la walayi o population tɛ mali la koyi an na mɔgɔw bɛ taa yɛrɛ sɛgɛn fɛn fɛn kɛ jamana wɛrɛ kan nafolo bɛ kɛ mali kɔnɔ très bien mais gestion man ɲi intérêt personnel ye jamana ti bɛɛ k'u yɛrɛ bɛɛ k'u yɛrɛ mɔgɔ si t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ e yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye i ye tubabu mako sa an na fɛn bɛɛ ka kɔntɔrɔle bɛɛ ka bila sariya kɔnɔ i b'a ye nafolo bɛ boli kɛ f'an bɛ taa jamana wɛrɛ mais sariya in an ka sariya labato jamana kɔnɔ n'an ye sariya labato jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ assalamu alaikum warahmatullahi wa taala wa barakatuh merci beaucoup